Politikitɔnw ni société civile olu fana ka kulu ye tɔnsigi kɛ tɔnsigi min b'a jira k'a fɔ hali bi k'u bɛ wulikajɔ la yaasa mali sariya sunba kura a kɔnɔkow u ka se ka olu dɔn ka u faamu baaraw ka kan ka kɛ cogo min na ka tɛmɛ o sira fɛ nin ye a tɔnsigi naaninan de ye a kɛra i k'a dɔn CICB la a kɛnɛ yɛrɛ a labɛnna mali kurako o minisiriso de fɛ a kun ye yaasa u ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ mali sariyasunba a kɔnɔ kow la ani min ye k'a dɔn k'a fɔ a lakodɔnni baaraw ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ i n'a fɔ a laɲini don cogo min na nin baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nun donna san 2023 o mɛ kalo tile tan ani tile duuru nka musa kɔnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan ale fana bɛna o ko tɔ walawala an ye
kabini minisiriɲɛmɔgɔ ye sira di sariyasunba bolodalen ɲɛfɔli baaraw ma ni kunnafonidilaw ye o baara kelen bɛ sen na nin ye politikitɔnw ni dugudentɔnw bolofara mɔgɔw ye minnu nana sariyasunba bolodalen kɔnɔko dɔn ɲɔgɔn fɛ ni jamana minisiri saba ye nabaga dɔw ka diyaɲɛyɔrɔw ni u jɔrɔnayɔrɔ dɔw ɲɛfɔli kɛlen kɔ sariyasunba kura in kɔnɔko kan bɛɛ bɔra ni faamuya dɔ ye a baara kɔnɔna na vraiment ne ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna la eh, parce que denmisɛnninw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔna la a ko mariage bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔn b'a kɔnɔna la eh, ne bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma donc u ka projet in u ka a faamuya mali ka nafa de don bi an tun bɛ nin de nɔfɛ gouvernementw yɛrɛ olu minnu ye minisiriw yɛrɛ u ka wuli ka maliyɛnw sɛgɛrɛ k'u kunnafoni k'u ladɔnniya pour que u se k'a faamu n'u y'a faamu u bɛ sɔn laɲini tun ye min ye sigi sen fɛ ka sariyasunba bolodalen kɔnɔkanw ɲɛfɔ politikitɔnw ni dugudentɔn bolofara mɔgɔw ye kɔrɔfɔw cogoya kama ɲɛfɔbaga jolenw ni lamɛnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a baara kɔlɔsibaga minisiriw ye laɲiniw dɔn ka bɔ nabagaw fan fɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i m'a faamu a bɛ da kɔrɔ kan k'a fɔ ko a ɲɛ ma f'i ye ka ɲɛ donc o ɲɛfɔliw de kɛra bi n b'a miiri laban na an bɛnna ko kan k'a fɔ ko eh, jɔrɔna caman tun bɛ an na maliko kan a caman jaabi bɛ sɔrɔ nin projet in kɔnɔ mais a ni baara de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ sariya nin adamadenw de b'a labaara maliden kura de b'a labaara pour que mali kura in ka se ka jɔ an ka se ka yanga sanfɛ an ka yɛrɛya ka se ka dafa nin n'a de bɛ ɲɔgɔn na n b'a miiri an ye nafa caman sɔrɔ nin masala nin na jamana kurayali minisiri y'a yira ko se bɛna kɛ fan wɛrɛw fɛ ni faamuya dili ye jamanadenw ma sariyasunba bolodalen kan janni a kunkan kalata don cɛ n'o ye referendum ye